А пӏалъэ зэрызыхуэдухауэ иджыри зэ, мис Сэралъпхьэ я уардэ унэм дыщызэрихьэлӏащ. Дыщызэрихьэлӏари иджы хабзэ тхуэхъуауэ, мы гъэм илъэс ебланэм дыхыхьауэ едгъэкӏуэкӏ гъэм и теплъэгъуэ аршхуэдэра, бжьыхьэ зэманра. Бжьыхьу нобэ хуэдэ. Мазэм, нобэ хуэдэ махуэм, мы проектыр едгъэжьауэ, ешэжьауэ щыта. Къыдэхъулӏэну пӏэрэ, къыдэмыхъулӏэну пӏэрэ? Абы теухуауи гупсысэ гуэрхэр диӏащ, ауэ къыдэхъулӏэ хуэдиз, зэредгъэкӏуэкӏыф хуэдиз, мис апхуэдизкӏэ едгъэкӏуэкӏынщ. Цӏыхухэр къэмыкӏуу щытмэ, цӏыхухэм. Апхуэдэ гукъыдэж хуамыӏэу щытмэ, дэ ди усэхэмрэ усэ къеджэхэм мыпхуэдэ пшыхьым лӏо тщӏэн, къэдгъэувыӏэжынщ, жытӏэщ абы иужьми, ахуэдэуи дегупсысауэ щыта, апхуэдэу етшэжьащ. Усэ къеджэну дызэлъэӏуауэ нэхъ гъэщӏэгъуэн хъуну пӏэрэ жытӏурэ-щэ, дыхэкӏыхьурэ, дыхэдурэ, зэм актёрхэмкӏэ здгъэзащ, зэм сабийхэмкӏэ здгъэзащ, зэмикӏ мы культурэм хэмыт гуэрхэмикӏ Депсалъэурэ ахьэри къыхэдгъэхьащ. Нобэ иджы зи макъ зыхэтхынур усэ къеджэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгэ Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ингушым, Осетие Ищхъэрэм и цӏыхубэ артисту Нэхущ Чэримщ. Фокӏадэ мазэм теухуа концертыр зы актёррэ сэрэ дыкъеджэт. Зы пэщӏэдзэ цӏыкӏу иӏэщ. Дыкъеджурэ куплетитӏ хъут. Куплетитӏ хъум, едзыгъуитӏым сыхьэтитӏкӏэ дыкъеджа. Мобдей хъуакъым, мыбдей уи псалъэ хъуакъым, мыбдей мыр хъужакъым, сыткӏым жытӏу. Арати, а актёрыр щӏэдгъэкӏыжи, Кхъа, жысӏащ, сумыгъэбампӏэу, Чэрим, мыбы къеджэт уэ, жысӏэри. Чэрим мокӏэ къыщысу къыджиӏэрт дыкъызэреджэну щӏыкӏэ. Арати, Чэрим къеджэщ абы иужьми, Чэрим и макъыр тету модэ Москва къыщыхахыжащ, а Москва телэжьыхьыжщ абы иужьми, къытхурагъэхьыжри, абыкӏэ къыщӏэддзауэ щытат концертри. Иджы абыи нэхъ дытригъэгушхуэжауэ, концертитӏ-щэ ауэдэ щыӏат Чэрим и макъыр къэӏууи, Кхъа, ягъэ кӏынкъым, нэхъ щӏэщыгъуи хъунщ, Уи уэрэджыӏыкӏэмрэ уи макъымрэ цӏыхум ящӏэри, ауэ мис иджы усэ укъеджэу зыхегъэх, сэ сыактёркъым, жыӏэурэ сытмикӏ тедгъэгу-, къытедгъэхьа хъуа.
Япэрауэ сэлам гуапэ псоми фызох, нэхъыжьхэм щхьэкӏэ езмыхыу схузыгъуэкӏын. Тхьэм фигъэпсэу, фыкъызэрыкӏуам щхьэкӏэ, фи зэман дэр щхьэ зэвгъэкӏуэдам щхьэ Тхьэм фигъэпсэу, Маринэ иджысту хэгъуазэ фызэрищӏащи, Сэ мы ӏуэхум нэхъ уэри сримылажьэ. Школым сыщыщӏэса зэманым Заринэ иджыпсту мо лъабжьэм дей дызэпсалъэурэ жызоӏэж. Ауэрэ фыкӏэлъыплъыт цӏыкӏухэ къыщеджэм дей уэ пыщэ жысӏэмэ, ущымыуэн хуэдэу здынэса пщӏэн щхьэ жаӏэмэ, абдей пытщэрэ аркӏэ деджауэ а зэманым седжам щӏэкъым, ам абы и ужькӏэ кӏуэ араӏэ седжэн хуей хъууэ. Зыгуэрхэм деджами, мыхуэдэу зэкӏэлъыпыту цӏыхум и пащхьэ сыкъихьу Седжэн хуей хъуаӏым, аращ, жысӏэри, мы хъыджэбзитӏым тхьэразэ къахухъу, жысӏынущ, зэкӏэ иджыри ӏуэхур зэӏыхьэнуми сщӏэӏым, тэмэму зэфӏэкӏынуми сщӏэӏыми, сытезгъэгушхуар аращ, дауи, тхьэразэ къахухъу, къалъосхьэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, зи, зи бзэм щхьэ, зи тхыгъэм щхьэ, зи тхыбзэм щхьэкӏэ, зигу зил узхэм Псом япэрауэ, Къаныкъуэ Заринэ ящыщщ, абы иролажьэ, илъэс куэд щӏауэ и лъэпкъым толажьэри, хузэфӏэкӏыр мащӏэкъым, нэхъыбэж хъууэ, и лъэпкъым хуэузыншэу яхилъхьэфымрэ яхипщэфымрэ сэбэпынагъыу къахуихьымрэ хэхъуэ зэпыт фӏэкӏа хэмыщӏу, Тхьэуэ дыкъэзыгъэщӏам куэдрэ игъэпсэу. Дауикӏ, абы къыдыщӏыгъущ сэ илъэс куэд щӏауэ си гъусэу утыхуакӏуэу Гумэ Маринэ, ахэр зэакъылэгъуу, ахэм зы ӏуэху къыздрахьэжьэрэ кърахьэжьа ӏуэхур и кӏэм дахэу нагъэсыфрэ, цӏыхухьэм ар фӏыкӏэ ягу къинэжу апхуэдэу къэгъуэгурыкӏуурэ зэдолажьэхэри, Тхьэм я зэныбжьэгъуныгъэри кӏыхь ищӏ, я лэжьыгъэми хъер къыдигъакӏуэ, фӏыгъуэ къыхигъэкӏрэ. Арати, дыкӏуэм, дыпкӏэм дыкъипкӏэтыжурэ, сэри нетӏэ Маринэ зэрыжиӏам ещхьу, зэ зыщӏыпӏэ дей зыгуэр къызжьэдэхуа хъуати, Уэ хуэдэ щыӏэ жари къысщытхъури, къысщытхъуари сэ си фӏэщ хъужри, сэ си фӏэщ хъужри, фи пащхьэ сыкъихьэн хуей хъуащи, зы лъэныкъуэкӏэ цӏыхур куэд ӏей зэрымыхъури нэхъыфӏщ, къузауэ тӏэкӏу зэрыщытри нэхъыфӏщ, нэхъыбэ хъуам нэхъыбэу сыгузэвэнут. Псом япэрауэ, ди адыгэ усэ пшыхьыр едгъэжьэн ипэкӏэ зы гупсысэкӏэ сывдэгуэшэну сыхуейт, Нало Заур жиӏауэ зэхэсхауэ щытауэ. Дэ тхуэдэ лъэпкъ мащӏэм, дэ тхуэдэ лъэпкъ цӏыкӏу зи бзэр кӏуэдыжынкӏэрэ хъуну шынагъуэ зиӏэхэм я декӏэ щхьэпэу зыгуэрщ мыр. Нэхъапэхэм мы ӏуэхур зытеухуаращ, нэхъапэхэм бзэр, усыбзэр, усыгъэр литературэм и къежьапӏэ хъууэ Налом и щӏэныгъэкӏэ къибжар джэгуакӏуэхэр, джэгуакӏуэхэм я ус, усэхэр, гъыбзэхэр ахэрауэ, жиӏэрт Налом. Ар жиӏам къыщимыгъэнэжу и щӏэныгъи хурикъуащ щӏигъэбыдэжыфыну. Апхуэдэ сэбэпынагъ дэ Налом нобэ къытхуихьащ ди усыгъэхэр, ди литературэм къежьапӏэ хуэхъуауэ къибжари, нобэ дэ къэдбжу щытмэ мыщыуагъэу щытри, джэгуакӏуэхэм къапсэлъу щытар, я усу щытар ар ди литературэм и пэщӏэдзу апхуэдэу дегупсысын, апхуэдэу жытӏэу щытым ар мыщыуагъэу къилъытащи, Дэри абы арэзы дытохъуэ. Фӏу, дынэхъыщӏэми хэтщӏыкӏыр нэхъ мащӏэу щытым икӏи. Уэрэдыжь гъыбзэр яуса нэужькӏэ зытраусыхьа лӏыхъужьым зыхуаусам ар къыпхуаусын щхьэкӏэ е гъыбзэр пхуаусын щхьэкӏэ, лӏыхъужь уэрэд пхуаусын щхьэкӏэ пщӏэшхуэу къабжу щыта фэри зэрыфщӏэщи. Ауэ ар зи цӏэкӏэ яусам и цӏэр къанэти, уэрэдыр зытхам и цӏэр кӏуэдыжырт. Апхуэдэу щыт пэту щытым икӏи нобэ Налом иджыри зэ щӏитхъэжащ, ар зи фӏыгъэр, литературэм и къежьапӏэр, а псыпэр езышэжьар ар а джэгуакӏуэ цӏыхуу щытахэращ. Хэт сымэ ауэдэ диӏэу пщӏэр жыпӏэрэ Налом уеупщӏым, абы куэдым я цӏэрэ я унэцӏэрэ кърибжэкӏт. Ахэм ящыщт, псалъэм папщӏэ, Таукъуэ Лъэпщыкъуэ, Абазэ Къамбот, Агънокъуэ Лашэ, Мыжей Саид, Сыжажэ Къылъшыкъуэ, Выкхъэ Шухьиб, Пащӏэ Бэчмырзэ сымэ. Ди мащӏэу щытакъым Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ ахэр. Сэ си щхьэкӏэ мы гъуазджэм сызэрыхыхьар си къежьапӏэ хъуауэ щытар, сэ си нэхъыжь, нобэ димыгъусэж сэ, си адэрат адыгэ уэрэдыжьыр фӏыуэ сэзыгъэлъэгъуар, фӏылъагъуныгъэ абы хузэзыгъэщӏари, си щхьэкӏэ усэ жаӏэрэ зыгуэр тепсэлъыхьу зыхэсхыу щытмэ, япэу си гу здэжэр уэрэдыжьхэращ, уэрэдым щӏэлъ усэхэращ. Абы зы мыхьэнэ гуэр иӏэу щытмэ, абы зыгуэр къикӏыу щытым. Цӏыхум и щхьэм ар хуихьыжыфрэ и гъащӏэм иригъэщхьу зы гукъеуэр абы нэхъ щабэ хуищӏу щытмэ, и гум къэкӏа гуэрыр мо гупыж ищӏа гуэрыр фӏэӏэфӏу зыхихыу апхуэдэу къыщыхъуу щытым. Сфӏэфӏу сэ езыр сыхоплъэ, зыгуэрхэр ятхауэ къыщызатам де. Къикӏ, ауэ мыхьэнэ иӏэу нэхъ къызощтэ жысӏэурэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, фэри зэрыфщӏэщи иджысту уэрэд цӏыкӏу ятххэм ахуэдэ дыдэ гулъытэ хуащӏ мыбы зэрылъыфтэщи. Сэ си къежьапӏэ хъуахэм уэрэдхэм ящыщу уэрэдыжь тӏэкӏу хэзымыщӏыкӏ щыӏэнкӏри хъунщ, ауэ уэрэдыжьым и псалъэхэр япэм усу зомыгъэщӏауэ щытмэ, езы уэрэдыжьыр жыпӏэурэ уесауэ иджысту абы и псалъэр Усэ жыӏэкӏэу сыкъеджэнщи, яжесӏэнщ цӏыхухэм жыпӏэу щытым пхужыӏэ. Езы уэрэдыр жумыӏэмэ, псалъэ хэтхьэр къыпхуэщӏэжкъым. Ауэ иджысту икӏи уэрэд щӏыкӏи хуэдэу, икӏи уэрэд дыдуи щымытурэ, а сэ зи гугъу сщӏы уэрэдыжьхэм я псалъэм щыщ зытӏу фигу къэзгъэкӏыжын си гуапэщ. Едгъажьэмэ бэрэжьей

Апхуэдэхэмкӏэ я гукъеуэр жаӏэфырт, цӏыхум и де гурэ псэкӏэ а псалъэхэр нагъэсыфырт. Иджы тӏэкӏуи сэ си пащхьэм ис нэхъыжьхэм сащоукӏытэ, фэ фымыщӏэ гуэр ныщхьэбэ сэ вжесӏэну зызгъэхьэзыру араӏым, сыхуейщ сыкъывгурыӏуэну, ауэ фэ фхуэдабзэу Ди бзэр, ди тхыгъэр, ди адыгэбзэр сэрикӏ, сэ сыкъызыхэкӏа си унагъуэми, сэ сыкъэзылъхуауэ нобэ си нэхъыжьхэми, сэ къыздалъхуахэми, фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, сэ къэслъхужахэми, а бзэр зэрытӏурылъыр, ар фӏыуэ зэрытлъагъур, абы дрипсэлъэнуи, абы деджэнуи, ар мы гъащӏэм щымыкӏуэдыжмэ, тфӏэфӏу зетхьэну дызэрыхуейр, Нэгъуэщӏ мыхъуми, сыщыуэми къыщӏэздзэжми, а ныщхьэбэ дгъэлъэгъуэнщ жытӏэри апхуэдэ щӏыкӏэу дызэрытегушхуари ар къудейщ. Иджы аркӏэ адыгэ усэпшыххэр зэрырагъажьэрэ илъэс зыбжани хъуащ. Нобэ илъэсих мэхъу, тӏэ, Заринэ. Сыт щыгъуи зи усэ къеджэхэми ящыщщ ӏутӏыж Борис. Иджыблагъэ сэ зэрысщӏэмкӏэ Заринэ Зэрэгъыж езыр къыщалъхуа къуажэми апхуэдэу щагъэлъэпӏащ, и цӏэр дахэу, лъагэуи яӏэтащ, Тхьэразэ къахухъу. Нобэ ӏутӏыжыр дэ ди гъусэжатэмэ, дэ къытхэтыжатэмэ, мы бжьыхьэ дызэрытым илъэс блыщӏрэ тхурэ ирикъурт. Иджы щӏэздзэнщи, сыкъыфхуеджэнщ зыгуэрхэм. Къэкӏуатэ мыдэ, си гупсысэ, мы бжьыхьэ пшагъуэм къыхэкӏуэт. Щӏалэгъуэ лъахэм къина псысэм иджыри мащӏэу сыхэгъэт. Зыгуэрым пщӏэжкъэ, дамэ стету сэ уи уафэгум сибгъэтай? Гугъэ хужьыпсхэр къат зэтету уи ауз дахэм къыдэзнай? Цӏыху псори си гум бегъымбару а зэманым щызепхьай, хьэлэмэт ӏэджи бгъэхъыбару си гъащӏэр куэдым пэбгъэплъай. Къэкӏуатэ мыдэ, си гупсысэу пцӏы къуэлэн дахэр зи ӏэлъэщӏ, щӏалэгъуэ лъахэм къина псысэр схуэщӏыж плъэкӏынумэ си фӏэщ. Утекӏыфынкъым натӏэм къритхам, уэр нэхъ цӏыху ерыщ щӏым темытами, ухуозэжыр Тхьэм къыпхуиухам, къыпэпкӏухь зэпыту упсэуами. Атӏэ сыт къэпхъэн къыпхуэгъэпсам ди псэр ӏэщӏэтхыну дыщӏыхэтыр? Хьэхурэ щӏыхуэу дунейм къытлъысам тхуэмыухыж хъуэхъур щӏыхуэтӏэтыр? Щыӏэкъым зи гъащӏэр къэзыбжыфыр. Тхьэм и закъуэщ а щэху иныр зыщӏэр. И ӏэфӏ къыздэтлъыхъуэм доункӏыфӏ, ди фӏэщ тхуэмыщӏыжурэ къытщыщӏыр. Цӏыхум и цӏэ лъапӏэр къызэрилэжьар натӏэм къритхахэм яку къыдищӏыкӏащ. Сэ къыхызощӏыкӏыр пшэхум уи сурэтыр. Пшэхур зэкӏэщӏокӏри и кӏэр сфӏокӏуэдыж, Къуршым къыхэплъу теплъэ къызогъуэтыр. Ари гъуэбжэгъуэщщи, гъуэзым хоткӏухьыж. Фӏыкъым щымыӏэжым куэдрэ утегъэныр. Гъащӏэм фӏэфӏыр псоми ебэкъуэфхэращ, ауэ дауэ уи гум узэребэкъуэнур, абы и блэкӏари нобэри уэращ. Къыщекӏухь гупсысэм гъащӏэ ауз куэдым. Къыщекӏухьри пщӏыхьхэм уэ къыщыпхуозэж. Пщӏыхьхэр тфӏэкӏуэдауэ гум хуимыгъэкӏуэдхэм а хэщӏапӏэ закъуэщ щӏыпӏэ къыхуэнар. Гъэхэм гурылъ псори дэлъэлъэж зи гугъэм хищӏыкӏакъым зей зыри лъагъуныгъэм. Мыраткӏэ къыкӏэлъыкӏуэрам. Хэт и гугъэнт щӏэхъуэпсыжыну а зэман мащӏэ бдесхьэкӏам? Хэт и гугъэнт хущӏегъуэжыну гухэлъ зэгуэр къызэзнэкӏам? Арщхьэкӏэ куэдрэ къогъэзэжыр си гъащӏэм хадэ щыхэпсам, зыщумыгъэнщӏу ущотхъэжыр си ӏэплӏэ хуабжьу пщыужам. Си гущӏэр мафӏэу къыщылыдым уэ ирихьэлӏэу уотэджыж. Ущодыхьэшхри си мурадым къызжоӏэ, сэ сыгукъэкӏыжщ. Аращ ныщхьэби гукъэкӏыжым сришэжьауэ аркъудейщ, ар мыхъумэ дякур зы лъэмыжи пхутемылъхьэну псы домбейщ. Мы цӏыхум лъысыр сыту мащӏэ, зыхуейри сыту хуабжьэу ин, къызатыжатэмэ зы гъащӏэ Уи деж сэ ар щыщӏэздзэжын. Ди литературэм моуэ зы щӏэблэ гуп Мэзкуу щеджагъэу, тхыгъэр ӏэщӏагъэ яхуэхъуагъэу, яфӏэфӏу къыхыхьэжауэ щытащ. Зыбжанэ нобэми ахэм яуса усэхэр ди литературэр зыӏэту, езыгъэфӏакӏуэу Апхуэдэхэм ящыщу ябж ахэр Уэрэзей Афлик, Бицу Толэ, Ацкъан Руслан сымэ я усэхэращ. Уэрэзей Афлик бжьыхьэ хадэ. Бжьыхьэ бэджым бэдж ӏупс пӏащӏэкӏэ бэджыхъыр бжьыхьэ хадэм и жыг тхьэмпэм щызэрехъэ, Жыг къудамэхэр зэрапхри я ӏэщӏагъэм бжьыхьэ дыгъэр тхьэмпэгъуэжьхэм къызэпхоплъыр. Акъужь мащӏэм щхьэкӏэ хуэму щӏигъэхъаем тхьэмпэгъуэжьхэр толъкъун хуэму зыщӏохъае, джэбэплъ защӏэу жыг къудамэм мыӏэрысэр къыпхоплъыхри къыпфӏагъажэр гурыӏупсыр. Псыхьэ пщащэр насып гуэрым щыгуфӏыкӏыу и гуэгуэныр егъэуври зыщӏоплъыкӏыр, хадэм йохьэри, кӏуэцӏызу кӏэпхын кӏапэм мыӏэрысэ джэбэплъ защӏэхэр къещыпыр. Псыхьэ пщащэм къеӏущэщ бжьыхьэ пшыналъэ, дыгъэ бдзийхэр пшынэ ӏэпэу зэролъэлъыр, псыхьэ пщащэм и уэрэдыр дыщӏаӏэтэу бзу гуэрэным зыщӏошасэри заӏэтыр. Щауэр щэхуу зригъэщӏри бжыхь задэм йоплъэр. Йоплъэр дихьэхауэ бжьыхьэ хадэм. Псыхьэ пщащэм бжьыхьэ хадэм мыӏэрысэ къыщищыпу уеплъэкӏуэныр сыт и уасэ? Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуати зы пщащэ щытеувэкӏэ щӏылъэгу щащэу. Тхьэмпэ гъуэжьхэр гуфӏэжу пэщащэу Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуащи зы пщащэ. Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуати зы пщащэ, Къысхуэгуфӏэщ, сигъэщӏри гуращэ кӏуэдыжащ, Бзэхыжащ гъуэбжэгъуэщу, Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуащи зы пщащэ. Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуати, зы пщащэ къаубыдауэ и теплъэ дахащэр си нэджыджхэм яӏыгъщ ямыутӏыпщу. Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуащи, зы пщащэ. Дыгъуэпшыхь сэ слъэгъуати, зы пщащэ. Сощӏэр, хъунукъым зэи си натӏэ, ауэ моуэ слъэгъуам хуэдэу нетӏэ. Дыгъуэпшыхь сыхуэзати, зы пщащэ. Адыгэбзэм хуэдэу гухэлъыр къэзыӏуатэ, цӏыху зэхущытыкӏэхэр дахэу къекӏуу къэзыгъэлъагъуэ, тобэ ирехъуи, бзэ куэд щыӏэу къыщӏэкӏынкъым, ар дызэрыгушхуэ хъуну, дызэрыгуфӏэ хъуну, э, зыгуэру ди бзэм хэтщ. Бицу Анатолэ и усэхэм хеймрэ мысэмрэ. Нахуэмрэ щэхумрэ емрэ фӏымрэ сэтей къэзыщӏу псалъэ куэд хэтщ. Бицу Анатолэ итхауэ. Къысхуэщӏэркъым сэ си гъунэгъум сщищӏыну щӏыхэтыр пцӏыр хьэкъ. Жиӏэнщ щыуэлбанэми уэгъуу, ӏухауэ уи куэбжэр илъагъуми етауэ жиӏэнщ абы хьэлъкъ. Мыпсэхуу зи ӏуэху сыт зэрихуэр, щхьэ фӏэфӏ Игъэжакъуэмэ хейр. Ар жэщкӏэ еджэну хуейщ махуэм, уэрэду зэхалъхьэу хъуам цӏыхухэм еджэну ар гъыбзэкӏэ хуейщ. Дунейр зэрыщымытым хуэдэу иӏуатэмэ и гур мэпсэху, жиӏэнущ пэж щӏылъэм темыту, къыщӏехыр гуфӏэгъуэр и нитӏым, хуэзамэ езым хуэдэ цӏыху. Щхьэ щыӏэ иджыри зымыщӏэ? Пхуэщӏынукъым фӏыцӏэр уэс хужь, вынд фӏыцӏэр пхуэщӏынукъым хужь. Гъащӏэ ӏуэхухэр. Щызэгурыӏуатэм цӏыхухэр щымыӏэт гъащӏэм къыхуэт. Зыгуэрым дахэщи ӏуэхур, нэгъуэщӏым ар игу темыхуэу Зы фыгъуэ мащэ къыхуетӏ. Къэрабгъэ плъэгъуами жагъуэгъур мыхъуну убэлэрыгъ. Ар ӏэмалшыщи шынагъуэщ, ущымыгугъ и гущӏэгъум зэ укъищӏамэ нэрыгъ. Къыздыкъуэхуну дурэшыр умыщӏэу ар къыкъуэхунщ, къимыувэфми уи гупэ къыдэхутэнщи уи щӏыбым хьэджэсэр къыпхурихынщ. Семысэ, зэикӏ семысэ, мыр дуней хабзэу щхьэ щыт? Хейм и ужь икӏыркъым мысэр. Яхь ещэ защӏэу и псэм дунейми ар тримыгъэт. Щигъэвагъэнт куэд и гъащӏэм зэгуэрым лӏыжь жызыӏам, зым и гуфӏэгъуэр нэгъуэщӏым и фыгъуэ къамэм пыӏуащ. Усакӏуэр ар усакӏуэ нэсу щытмэ, гъащӏэми, гухэлъми, ухыгъэми зыхуэдэу куууэ, псэри мыгъэгузавэу зыхуэдэу тотхыхьыфыр. Дэри апхуэдэ усэхэм деджэурэ гъащӏэр нэхъыфӏу дегъэлъагъу, гъащӏэм лъагъуныгъэ нэхъ худегъэщӏ. Тхьэгъэзит Зубер, Бещтокъуэ Хьэбас, Мыкъуэжь Толэ, Ацкъан Руслан сымэ я усэхэм дыщеджэм деж узыщӏэгупсысыжыр куэду узыгъэгуфӏэу ӏуэхугъуэ куэд хэлъхьэщ я псалъэхэм, я усыгъэхэм. Ярэби, сыт адыгэм къытщыщӏар? Адыгэм диӏэкъэ тхыгъэ? Адыгэр деджэжыфыркъэ? Нобэ ауэ тӏысрэ къызэрыгуэкӏ уэрэдыжь цӏыкӏухэр щаусым дей купщӏэншэхэу къимыкӏауэ щаусхэм дей щхьэ ягу къэмыкӏыжрэ? Мис мыхуэдэ тхакӏуэ бэлыхьхэр, щэджащэхэр дэ дызэриӏэр. Ауэ мыхуэдэ усэ купщӏэншэхэр утыкум къимынэн щхьэкӏэ, ахэр къидмынэн щхьэкӏэ, иджыри зэ щӏэдэӏужыпхъэщ, иджыри зэ къэпщытэжыпхъэщ, иджыри зэ къеджэжыпхъэщ, мис мы зи цӏэ зи унэцӏэр къелэ. къезбжэкӏахэм я усэхэр. Ацкъан Руслан итхахэм ящыщщ. Дыгъэм и лъэужьыр егъэсыж, яжьэр мы дунейм лъимыгъэӏэсу. Дыгъэр и ӏэужьым йохъуэпсэж, псэ къыхигъэхьэжу зылъэӏэсым. Ауэ щыхъукӏэ ӏэнкун мэхъу Къыдекӏуэкӏа куэдым ягъэщӏагъуэу къигъэзэн апхуэдэм деж къысщохъу, игу пымыкӏын гуэр къыщыгъупщауэ. Дыгъэм и лъэужьыр егъэсыж, здэкӏуэр къытщибзыщӏу и гугъэжым. И зекӏуапӏэр вагъуэм ясеиж, ящыщ яӏэпщӏэкӏми мылъыхъуэжу. Щӏыӏэми кӏыфӏыгъэми сосэж, гъащӏэм зыблигъэкӏхэм сегупсысу. Дыгъэм игъэпсэууэ щыта сэ вагъуэхэр къысщохъур курыкупсэу. Дыгъэм и лъэужьыр егъэсыж, вагъуэхэм сащесэм загъэпщкӏужыр, ахэм якум псэм зыщеухыж, я щэху гуэр лъэӏэсу къыщыхъужу. Си махуэу си хуарэ, си жэщу шы къарэ. Уэгу гъунэм сыхуэфхьыт ямыхьыр сывгъэхьыт. Мыкӏэщӏ ди гъуэгуанэр. Сехуэхрэ сыкъанэм, си махуэу си хуарэ, си жэщу шыкъарэ, си гущхьэ къэкӏынкъым хуэсщӏыну гукъанэ. Си махуэу си хуарэ, си жэщу шыкъарэ, фыщежьи си къуажэм сефхьэкӏ. Фызэхъуажэу. Си махуэу си хуарэ. Си жэщу шыкъарэ. Щиухым си гъащӏэр. Фымыхъут гумащӏэ. Си пщӏантӏэм щевгъажьи. Схуэфщӏыжыт шыгъажэ.
щедгъащӏэ дыдэм щыгъуэ ипэ дыдэм къыщыщӏэдзауэ Черим и бын цӏыкӏухэр щэ иджыри цӏыкӏунитӏэ, ауэ псоми ящӏэ ахэр адыгэбзэкӏэ зэрыпсалъэр, адыгэбзэ зэраӏурылъыр, зэзэмызэхэ урысыбзэ къыхахьу щытым щэ къыхадзэм унэм щӏэсу, абы щхьэкӏэ мыстэ яхуищӏу щытщ Асанэрэ Муратрэ.

Си дэлъху цӏыкӏум ар имыщӏэу, фӏэӏуэхукъым, щӏалэ цӏыкӏущ. Тхьэмпэ гъуэжьхэм йоджэгу, ауэрэ бжьыхьэри къецӏыху. Къалэ паркым жьы къыщопщэ, тхьэмпэр фийуэ кърехьэкӏ. Къызощыпри унэм сохьыр, къэзгъэнахэр жьым епхъэнкӏ. Сыту дахэ мы ди бжьыхьэр, нэхъ дахэжи къэмыхъуа, ауэ ӏэжьэкӏэ къэджыхьу, Уэс къесауэ сигу къихьащ. Валерэ, къысхуэбгъэгъунщ, ауэ мыр жызмыӏэну схузэфӏэкӏынукъым. Сэ сыщеджа къуажэ школым Зеикъуэ Хьэтӏохъущыкъуей адыгэбзэмкӏэ дезыгъэджа Пщыгъуэтыжхьэ ящыщу Хьэцацэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэ дунейм тетыжкъым, и ахърэт дахэ Тхьэм ищӏ. Абы нэмыщӏкӏэ сэ си хьэблэ дыдэу Шыгъушыхьэ ящыщу Шыгъушэ Хьэбас Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ нобэ икӏи псэущ, и унагъуэкӏи, и ныбжьэгъугъэкӏи, ауэ укъызэрымыкӏуэу екӏуу дахэу къэпсэунэ псохэр, абы ипхъу цӏыкӏу нобэм де къеблэгъауэ и нэгу цӏыкӏур слъэгъуати, си гуапэ хъуащ, Тхьэразэ къыпхухъу, укӏуэжу щытым Хьэбас сэлам гуапэ, Лизэ сэлам гуапэ схуехыж. Ди, ди бзэм тӏэкӏу уи сабиигъуэм де зимыхьэм ураныбжьу щыщӏидзэм де, лъагъуныгъэ бзэм хуэпщӏыным, зебгъэужьыным, Дауикӏ шэч хэмылъу зи фӏыгъэшхуэ хэлъхэр ахэращ, Тхьэм игъэпсэу.
Адыгэбзэр зыӏурылъым, дауикӏ адыгэбзэ ямыщӏэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Асанэрэ Муратрэ адрей нэхъыщӏэ цӏыкӏури адыгэбзэу. Урысыбзэ зыгуэркӏэ къыщыхигъахуэм дей, зыгъасэ Янькэ жыхуэтӏэзгъэ и гъэсэныр щэ урысыбзэкӏэ къопсалъэри, Сэ сыкъызэрилъагъуу, адыгэбзэ зищӏыжу, мыхьэр къилъэ и адэ-анэ къилъэгъуа нэужькӏэ занщӏэу илъэситӏ хъуауэращи, адыгэбзэ зищӏыжу щытщ. Ар щӏыжысӏэр, адыгэбзэ унагъуэм къыщежьэн хуейщ, бзэм узэрипсалъэщ, бзэр зэрыбгъэшэрыуэщ. Бжьыхьэр бжьыхьэмкӏэ къедгъэжьа хъуат, мис нобэ хуэдэ махуэу, илъэсих ипэкӏэ. Апхуэдэу зэрымыщӏэкӏэ техуауэращ, ауэ зыгуэрми ищӏауэ бжьыхьэр зыхэлъхьа щыӏэкъым. Бжьыхьэм теухуауэ, бжьыхьэм хуэгъэпсауэ, усэ зыбжанэ, зы лъэбакъуэ къэкӏуэнум дежкӏэ зы гуфӏэгъуэ илъэсым къует. И дахагъэм ирихъуу делэ бжьыхьэ къэсыр псэуну хуитщ. Сызыхуитыр аращи, сыпоплъэ, сыпежьэну симыӏэ мурад. Си ныбжьэгъум и накӏэр золъэ. Уэ уейри зэлъэнщ къызжиӏар. Йокӏуэтыжыр щӏыбагъкӏэ зэманыр. Си ныбжьэгъур нэхъ щӏалэ мэхъуж. Къэсыпауэ бжэщхьэӏум къытранэ бжьыхьэ пасэми, и щхьэр къуехыж. Сэ уэ къызжепӏэр зэхэзмыхми, уи псалъэр тхьэмпэхэм зыщӏат. Сэ мы гъэмахуэм къысхуищӏар къызгурыӏуэжырэ щыухкӏэ? Уэ си гукъеуэр къыумыщӏатэм, аргуэру ар къысхуэбгъэнэнт, сыт щыгъуи. Дыгъэр си щыхьэтщ, си плъэкӏэр бзыгъэу иупщӏатэу, иджы дызыхыхьэну бжьыхьэр, абы уэ сэ сыкъибгъэлынщ. зэманым, уэ щӏалэджылэ къысщохъу си гъащӏэм урихьэу. Бжьыхьэкӏэ дыгъэр дыщэ и уасэщ. Мы усэр Мэжид игу ирихьыну къысщохъу. Бжьыхьэкӏэ дыгъэр дыщэ и уасэщ, зэщӏэжь уэ хэлъщи аращ мыр. Сызэбгъэуасэу укъуэмыхьэж. Уафэр къэлъахъшэу гу лъызмытами, си унэм бзийхэр къыщӏэмыхьэж. Махуэр зыхьэжу щӏэзыгъэпщыжыр зы гугъэ нэхущи, Сигу щыӏурех, зызэлъыӏуехри, зеугъэбзыжри, уэгу сызэубзэм бзийхэр сӏэпех. Уэс къыщехынур зызогъэзахуэ, зызогъэзахуэ къуаншэр сэрами, псалъэу жытӏахэр хъужри сахуэ, ясеижаи дыщызекӏуэ уэрамхэм Уэсыр къесыну къоплъыхри, къожьэ. Уэ укъызожьэ укъызбгъэдэсу. Хым адрыжькӏэ жьыхуабэ къыщопщэ, псалъэ къыщохыр гъэмахуэ уэсэпсу. Иджысту жытӏыну уэрэдыр апхуэдизкӏэ сэ езым сигу ирохь псалъэ хэтхэри, уэрэдыр жыдмыӏэ щӏыкӏэ хъущтым сыкъыщымыуэщтмэ, усэбзэкӏэ вжесӏэнщ. бжьыхьэ гъуэплъым псалъэу къыхэсхар си гур хузэӏусхри къыдэсхащ. Жэщыр сэ щӏэзмыгъэжейр уэркӏэ щэхукъым дахэкӏей, ауэ сщощӏ зэшыгъуэ мы дунейр. Мазэм бзийкӏэ щӏылъэр зэхетхыхь, вагъуэхэм фи пщӏантӏэр зэпаплъыхь. Си гупсысэр хъуауэ пщтыр уи щхьэгъубжэм сриплъырщ, ди зэхуакуми жэщыр щымамырщ. Пӏалъэу къызэптари блэкӏуэтащ, нэкӏэ уи бжэм усэ нытестхащ. Сэ къызэджэу щытыгъа уи пшынэбзэр щхьэ кӏуэда? е нэгъуэщӏ пшынэбзэм уихьэхуа? Нэхущ бзум и макъыр жыжьэу къоӏу, гугъэр уи щхьэгъубжэм нысфӏоуӏу. Си псэр пщӏыгъуу унэм щӏэтщ, гухэлъ батэр схуимыкӏуэт. Сэр нэмыщӏ уи жейм щыбгъафӏэр хэт?